Mali Mali bamada
bamakɔ an'a lamini n'a bolomanadugu mali kɔnɔ mali kɔ kan amadu ɛl konare ka bɛɛ lajɛlen fo n k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ kunnafoni amadu ɛl konare n'a danna kunnafoni ma arajo jɛkafɔ wasara cɛ amadu ɛl konare sabula jamana kunnafoni politigi kuma sɔrɔ kuma sigi hadamadenya kuma wala kabako kuma o don amadu ɛl konare a mana sɛbɛn sɛbɛncogo fɛn o fɛn la, awɔ, a bayɛlɛmali k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye, tiɲɛ, Amadu Ɛl Konare k'a dɔn i tɛ fiɲɛ sɔrɔ an na, sigi, sabula, ɔhɔ, min ye hakili ye, un, k'a jagabɔ, unhun, don o don dɔ ka fara ko kan, dɔ ka fara dɔnniya kan, an kɛ, Amadu Ɛl Konare k'a dɔn an b'o dabali la, awɔ, Amadu Ɛl Konare k'a dɔn arajoso kɛmɛ fila ani kɔ O cɛ n yɛrɛ ye arajoso mali la jamana kɔnɔ mali kɔnɔ i k'a dɔn k'a daminɛ kayi ka taa bila fo kidal arajoso minnu bɛ furancɛ la olu bɛ kɛ sababu ye aw kunnafoni k'a cari kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen an tilalen kɔfɛ k'a ta k'a yɛrɛkɛ aw walima k'a tigɛ tigɛ kunnafoni minnu bɛ yen n'o ka di i yɛrɛ ye k'o bila a la amadu ɛl konare k'a dɔn ni maa dama min ye n ɲininka ayiwa arajo jɛkafɔ internet siraw k'a bɔ yen cɛ min ye ka plus o don a b'o fana kan a banna Amadu Ɛl Konare nin bɛɛ lajɛlen kun ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wasa awɔ n bɛ n ka ayiwa foronin kɔnɔ tiɲɛ n bɛ n ka kurun kɔnɔ Amadu Ɛl Konare k'a dɔn n bɛ n ka atelier kɔnɔ n bɛ n ka bureau kɔnɔ awɔ radionin maa k'i bolo i b'a gasi a la hali kuluba hali téléphone yɛrɛ b'i bolo hali président ka bureau kɔnɔ i bɛ lamɛn yen e taara yen de ɛɛ o de fɔlen filɛ i ye awɔ Asimu i bɛ ci min fɔ ko k'a fɔ Asimi ye a b'a bɛɛ mɛn. wala e ci bɛ f'i ye mɛ ci bɛ fɔ a kɛrɛfɛ maaw de t'u jɔ u jɔyɔrɔ fɛn bara ka di mɔgɔ ma ah. sɔrɔ amadu ɛl konare an kɛ nɛgɛ karafe sɔgɔmada la a tɔgɔ ye ko jibisɔn contrôle jibi don ni jibi ye yamaruya di kɛ e ni ne fila sɛbɛnkura sɛbɛnkɔrɔ bɔlen bɛɛ awɔ a kunnafoni an b'a munumunu salo ni k'a di lamɛnbaaw ma sisan sisan
cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ dama tun kɔnɔ Non, ko mun? cɛlabaya nɔfɛ giri ye bayatigi nɔfɛ ko ye n'o tɛ an bɛɛ bɛ tɛmɛ a dulonnen na sugu la maa si tɛ maga a la bala seko bɛ di bi segin kuma in kan segin kuma in kan Amadu Ɛl Konare n m'a faamu Ah. i ko mun Eh, cɛlabaya Ah. ale nɔfɛ giri mandiya min b'a kan Ah. a bɛ min cɛla o de ko don Oh. n'o tɛ an bɛɛ bɛ tɛmɛ a dulonnen na sugu la
Amadu Ɛl Konare ne o baya kelen Amadu Ɛl Konare k'a dɔn o ye fɛn caman mɛn cɛ a ye fɛn caman ye da de t'a fɛ ka kuma sigi Amadu Ɛl Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ a kana kuma dɛ aa fali da ye sange Amadu Ɛl Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon o don sɛbɛnkura in nin y'a bɔli ko siɲɛ kɛmɛ bi seegin ani kɔnɔntɔn ye sigi maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko biri n'o den sɛgɛti biri ko di ko a k'i k'a dɔn ni ala ni kira jɛnna n'a ye sedawo ka ciden mm. i k'a dɔn ale bɛ taa ka segin la bamakɔ ani sedawo jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bankanka min ye awa John Goodluck o don John Goodluck mm. i y'a dɔn du dira ma bank na ale hayidara ka so ma ɲɔgɔn du dira ma ale ka sigi sa e de y'a d'a ma amadu ɛl konare a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye feburuyekalo tile mugan ni kelen o don abuja i k'a dɔn a welela tuguni mm. ni ka ci don a da mm-hmm. sedawo ayiwa ɲɛmaaw u y'a bila a ka na mali kɔnɔ min ye ɲɔgɔnye ye an'a ka nani mali kɔnɔ a dɔnnen don gɛlɛya min bɛ mali ani farafinna yɛrɛ jɛkulu min ye sedawo ni ɲɔgɔn cɛ o don i k'a dɔn ɲininkakali don ani ka wuli ka jɔ kura bolo da cɛ hakilina kura min mana kɛ an ka jamana ɲɛmaaw na o ɲɛ ka fɔ sabula min ye awa gɛlɛya in ye a ka wuli sa o kɔni kɛ mɛn awa jamanakuntigi in caman ka miiri ani u ka hakilina nka n'i ye kɛlɛ kɛ ko dɔ kama aw n'i ma ɲɛ dɔ sɔrɔ a la i k'a dɔn a wuli man di sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn u ka taa ka segin bamakɔ kɔni ye bamakɔ faamaw ye u bɛna ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnye kɔni kɔnɔna de ye a nana ɲininka aw i k'a dɔn hakilina kura na ɔ i n'a fɔ aw tun y'a fɔ k'a fɔ nin feburuyekalo in yɛrɛ wotew tun bɛ kɛ kudeta kɛ don aw o feburuyekalo in kɔni banna bɛn ma kɛ hakilinaw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ cɛ o tuma wuli ka jɔ kura ni jateminɛ kura min kɔni ye maa hakilimaw caman kɔni y'a jira min kɔni ye ayiwa kalo tan ani fila ye aw kalo tan ni fila min kɔni ye hakilina kuraw ye a bɛn'a fɔ a bɛ ka da u kan tiɲɛ ɔ san kelen o ka di cɛmancɛ fanga ma u ka labɛn kɛ mm. ka jamana fura sɛbɛnnikɛla ko ni bɛn kɔni kɛra o kan o bɛ kɛ mm-hmm. perezidan min n'o ye Macky Sall ye Macky ani abijan masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye nin bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni kuma kura minnu b'u da tiɲɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ko ko ɲamakuji k'u ka ji dɔ k'a la a farinyana kojugu n'u ma ji dɔɔni kɛ ɲamakuji la a tɛna se ka min an sɛbɛ don o ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye Sɛbɛnnikɛla ko Macky kɔni n'o ye Senegali masakɛ ye o ye wɔlɔni ye o kɔni o tilala dalaka la a ye tiɲɛ fɔ koyi a ko olu yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ u ye degunba sɔrɔ fɔ tan min ye Senegalikaw ye u ka ɲani ni tɔɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ i n'a fɔ Malidenw ta walahi o tuma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja min ye bɛnkan kura ye ani hakilina kura dɔw y'a jira bɛnkankura in b'a daminɛ kalo tan ni wɔɔrɔ la mm. fo kalo mugan ani naani n'o ye san fila ye mm-hmm. min kɔni ye cɛmancɛ fanga ka wulikajɔ ye o don y'a dɔn kɔni ayiwa asimi goyita goyita o hakilina dɔn man di ayi ko ni ninnu nana awa ko kura minnu mana kɛ mm-hmm. n'o tɛ ɲɔgɔnye kura min kɛra an ka depitebulon fɛ n'o ye CNT o don olu ye bɛnkankura ni hakilina kura minnu bɔ mm. o kɔni kɛra wasa ye maa caman ma tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko sa ayiwa min kɔni sedawo ka cidenw ye awɔ sigi kelen don ka jɔn goodluck kɔnɔ i k'a dɔn hakilina kura ani kuma kura min bɛ fɔ a ye waasa awa gɛlɛya in bɛ duba mm. nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafonidi sɛbɛn zire usumani balo nin ye ɲɛmaa yɛrɛ ka sɛbɛn ye aa a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ni furu tɛna ɲa sali kɔ mhm. don o don taliba taliba a laban a ka sa sa furuden bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a ko i k'a dɔn o de kɛlen mali ani faransi ta ye mhm. a ko an bɛ don min na i ko bi faransi kɔni kow tɛ ka t'u jimi sira fɛ ɛlɛ ni dɛgɛ min kun sonnin mɛ n'u b'u da biri o la k'o sama aa an ka jamana marabaa ɲɛmaw u ye dɛgɛ dagore walima u ye jikunan k'a la min kɛlen bɛ ka faransi ga a kamana a laban e k'o mana ji kɛ bidɔn na wa sɛbɛnnikɛla ko awa n'u ma ɲa taali kɔ i se tɛ maa min ka dugutaa la i b'a fɔ k'an b'u fo wa i b'i jɔ i cɛjɔyɔrɔ la a ko ko in b'o bolo de kan bi kabi kibaruyaw bɔra ka bi faransikaw ka masakɛ emmanuel macron fɛ k'a yira k'a fɔ olu kɔni ni takuba barikani ka fara u jɛɲɔgɔnw kan mm-hmm. aa olu kɔni na bɔ mali kɔnɔ i k'a dɔn kalo naani fo ka se kalo wɔɔrɔ mm-hmm. aa mali jamana faamaw ko bɛnkan tɛgɛ nɔ bilara anw ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. ni baw bɛ fara a bɛ fara sigikafɔ de kɔnɔ an bɛ hakilina kuraw ta ɔ nka waati min na ni aw nisɔndiyara walima ni bagabaga ko jiginna aw kɔnɔ aw bɛ sin ka wuli ten pelen wa anw bɛ taa ni an yɛrɛ ye i n'a fɔ i k'a dɔn kanuma fila dɔ bɛ ka i ɲagadilabɔ dɔ la k'a fɔ wa n'o don an k'a dabila ni ka i bila kɔlɔbɔ kɔlɔbɔ la mali ko sa an ye dɔ kɛ o munumunu salo la o kuma u kana kalo naani kɔnɔ dɛ hali su in na ni u labɛnnen don i k'a dɔn kamiyɔn caman na bila u ka bila la u ka minɛn minnu dɛsɛ an b'u ta ka taa bila fo faransi fo elize waasa u ka senna teliya awɔ sɛbɛnnikɛla ko aa o min fɔra sa i k'a dɔn ko tɔ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara a ma ɲa min kɔ sa faransi ye munumunu salo kuraw daminɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye dɛmɛmaa wɛrɛw ye n'olu bɛ mali kɔnɔ yan ɛlɛ ni n'olu ye nansara tulobilen jamanaw ye u y'a ɲini dogo la ni ka kumaɲɔgɔnya kɛ ka olu kɔnɔnɔsu olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka wuli ni k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya tɛmɛ tigɛ ni mali ye cogo min na nka i k'a dɔn u tɛ ka ɲɛ de sɔrɔ o la wa o kɛn bɛ o bɛ ɲini ka faransi yɛrɛ kelen kɛ gɔn kelennabila ye ko in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko ni taara o bolo kan maa min bɛ yen n'i k'a dɔn a bɛ kɛ o ka ɲɛkumu ka ko in kɔnɔ o de ye o faransi kelen de ye sabula mali b'i n'a fɔ siradala kɔlɔn maa min n'i taatɔ m'i min i segintɔ i n'a min o ye wajibi ye jamana caman bɛ yen jɔn ko ala anw ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye nka jamana caman bɛ yen olu fana ka nafa sɔrɔ sira fangama a karamɔgɔ daba tunkara k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan o tuma min ma ɲa ko kɛra ni dusu ye olu faransikaw fɛ i k'a dɔn ka segin u kɔ k'u bɛna i k'a dɔn mamu ɲɔgɔn ɲini ko la bilen i k'a dɔn o cogoya foyi foyi tɛ a la a ko furusa badabada lakana nasira la mali ani faransi cɛ a i k'a dɔn k'a fɔ nin y'o de kɔni kɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko ni dɔ ka ba ma fa dɔ wɛrɛ ka na tɛ diya a bɛna sira de fura ni k'a jɛ pasi jamana wɛrɛw ɲɛ dɛmɛɲɔgɔnya jɔnjɔn ko bɛ minnu kɔnɔ kabi lawale n'u bɛna u kunkolo dengu finɛtiri la nka donna t'u bolo a masɔrɔla k'a fɔ faransi gangalen kun mali ni bɛɛ lajɛrɛlen cɛ minɛn mana san u tɛ sɔn marifa ko ma fɔ u tɛ sɔn hali n'an ye nafolomugu sɔrɔ k'an bɛ taa sagona marifaw san walima mugu ni kisɛw san sanfɛ pankuru ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari juguw la faransi b'i ganga pɛtu si ɲɛ ɔ ni ma y'a ko a bɛɛ lajɛrɛlen kɛra sa faliden ni mɔka go n'a sara ka ban sa fali ko banna o kuma ko i k'a dɔn nin n'a kɛ sira kura bɔlen mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ zire kɔnɔ u ka bi don bɔli la amadu eli kɔnare ne su min bɛ diya kabini fitiri i b'o diya dɔn siga t'o la amadu eli kɔnare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon awɔ maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de n k'i ɲininka amidu togo amidu ko sɛbɛnkura in nin y'a bɔli ko siɲɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani seegin ye amadu kɔnare ne faransi t'a dɔn k'a fɔ ko u kun tɛ se ko la ayi ko wulikajɔ kura min bolo dalen don an ka sɔrɔsi jɛrɛ jɛkuluw fɛ an kɛ banbaanci tu la amadu kɔnare i k'a dɔn kungokolo fantanbada ani dugu minnu bɛ yen ni banbaanci kun kɛlen bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ ye aa i k'a dɔn farafinna dugaw u bɔra diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen la sa o bɛ nin kungokolo kɔnɔ u bɛ hadamadensogo ka cogo min fo k'a bɛɛ tulo a la Amadu Kɔnare fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka sɔrɔsikulu ye jɔn ko la i k'a dɔn den sɛbɛw ye mɔnɛ bɔ a ko dugu min n'u k'a ma ko toroli tangani tagari min ye ayiwa baburo o don min ye ayiwa dɔn dɔnpela o don simburu Amadu Kɔnare ne ani kungokoloba minnu b'o o furancɛ la min ye dugutɛnɛ ye mm. dugutɛnɛ un ani deux min ye koro mara ye dugu minnu bɛ i n'a fɔ pisa o don bayi bayi minta min ye awɔ kundugu ye tiɲɛ olu bɛ bankasi mara la Amadu Kɔnare ne i k'a dɔn kungokolo dɔ fana dɔ bɛ yen mm. u ko min masuru o don o jɔja porofiya fo Burkina Faso i k'a don o nɔngɔngari la aa Amadu Kɔnare i k'a dɔn an ka cɛdenw tiɲɛ o ye yen ko awɔ u taamasira ye amadu kɔnare ka yɔrɔ fura k'a jɛ dan tɛ ko ma ayi min ye kelenkelenin minnu dogolen bɛ n k'i ɲininka mɔgɔw ka so amadu kɔnare ka cun ka bɔ mobiliw kɔnɔ awɔ so o so eh, amadu kɔnare i k'a dɔn a gakɔrɔla ni so kɔnɔna fo ta hali kɔlɔn kɔnɔ ka taa eh, bɛɛ lajɛlen lajɛ ni k'a fura ka taa jɛ maa min tora nin janjo la banbaanci la a bɛ maa kɛmɛ saba bɛ waati jan bɔ dugu minnu y'o f'i ye amadu banbaanciw jaba la de kun don kɛlen bɛ ka nin yɔrɔ ninnu k'u sago n'u dungɔ ye amadu i k'a dɔn cɛ tɛ bɔ cɛ tɛ kuma i k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen b'u sagoya la amadu kuma min an ka sɔrɔsikuluw y'u kun da nin dugu ninnu kan ko banbaanciw yɛlɛ a b'u ɲɛna ko kɔrɔlen si don sabula i k'a dɔn u tun bɛ kunnafoniw sɔrɔ fɛnw ɲɛ tun bɛ f'u ye u bɛna nin sira in fɛ u bɛ taa nin fɛ u bɛ yɛlɛ amadu konare i k'a dɔn yɛlɛ laban taara kɛ n k'i ɲininka sɛmɛn ani jolikɛla k'o sarada fa bɛɛ lajɛlen la kabako sɔrɔsiw ye tasuma wuli amadu konare i k'a dɔn min bɛ se ka boli ka marifa fili amadu konare k'i kun da kungokolo fanda bada kan burukina faso ni mali cɛ u y'u nɔbɔ ka t'u sɛkili tɔtɔ amadu konare k'i k'a dɔn yankadi ye u ma foyi ye fɔlɔ kɛ amadu konare sɛbɛnnikɛla ko a ko a wulikajɔ bolo kan secteur min bɛ n'o ye bayi ye jihadiw jihadima ninnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bolo da amadu konare k'a dɔn ka taa yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ o fini ye ko diden ye tiɲɛ nka sɔrɔsiw nana d'u cɛla ka tasuma wuli amadu konare k'a dɔn k'u yɛrɛkɛ k'u bɔrɔndɔ iko dɔnkɛ a ko an bɛ don min na ko bi bi yɛrɛ jɛkulu min n'u k'a ma ko gati o don o de ka o de jabalaba tun ye yen ye u ka minɛnw an'u ka dabaliw tiɲɛ o bɛɛ lajɛlen de tun bɛ yen amadu konare yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko pisa o don bayi mɛnta amadu konare k'a dɔn a kungokoloba dɔ fana bɛ yen n'o ye suru kungokolo ye min bɛ taa dasi n k'i ɲininka fo debusele amadu konare i k'a dɔn tɛrɔrisiw u y'a bɛɛ lajɛlen de sɛkili tɔtɔ ni k'a bɛɛ lajɛlen fa ni k'a bɔ yen amadu konare i k'a dɔn dugudenw nisɔndiya kojugu mm. olu bɔra ka sɔrɔsiw kunbɛn dunun ani ji ye amadu konare i k'a dɔn sɔrɔsiw kɔni bonya ni karama ka dugudenw sɛgɛrɛ a y'a hakili sigi anw nakun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn jamana ko don a ka nin dugu in an b'a fura fo ka taa jɛ a bɛ san kɛmɛ kɛ ɲinan kɔfɛ a b'a da ka sunaa hali i k'a dɔn ban hali hali fiɲɛ tɛ tɛmɛ a kunna bilen. nin y'o bannen de ye. nin kun ye sɛbɛn ye. an ye min bɔ le hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la. karamɔgɔ daba tunkara an n'an tɛgɛ don kokura tun. kunnafonidi sɛbɛn info matin. Ah. modibo kɔnɛ badabada modibo. aa ah, modibo ko ni ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaa kuraw sababu la nin wulikajɔbaw bɛ sen na. Ah. ko bamakɔ yan nɔ jɔn b'a fɛ i k'a dɔn ka cuwa-cuwa lase furancɛ fanga ma dɛ. Mhm. a ko ɲininkali tomi a ka sigi. a ko n'i hakili b'a la so ba tan ani fila so kɛmɛ duuru ani bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ olu de ye dɛmɛ so ye iko min ma atetebugu i k'a dɔn ni o kun kan ka tila an ka jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a kunfɔlɔw dilen kɔfɛ min ye diko filanan in min jaabi bɔra tile filanin na o ko a kotɛ ma dɔɔni k'u ye jaabi min dara bɔ sigi kɛlen tun ka fɛn min ma kɔnɔ a n'o cɛ janyana i ko jɛgɛjalan ani baji baji sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de ko ko faama kura minnu nana fanga kɔrɔ kɛra ŋanamu ŋanamu sonyaliba kule o tuma ko kow na ko ni k'u jɛ ni ka mali kura dabɔ ɔ n'o taara kɛ i k'a dɔn awa bisibaza ye aa i k'a dɔn ko maliden se ka sigi k'o kɔ kɔnɔ a ko n'a tun kɛra fanga tɛmɛnen na maaw tun b'a fɔ nin ye laada ye ɔ nka ka logement sociaux n'o ye ATTbugu ye k'a di dicogo la maliden ma faamuya sɔrɔ min na aa o kama ko ɲininkali fanga bonyana o kama maliden m'i sigi bɛɛ lajɛlen wulila k'i ka dusumakosaya yira ka kuma yɛrɛ sama fɔ k'a se jamana ɲɛmaayaso ma kuluba ɔ maaw tun ye bolokɔni sin minisiri min ɲɛsinnen don soko ni dugukoloko ma o ye bereyima kamena aa i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw bolo dara sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ bereyima kamena dɔn n'a fɔra i ye ko a bɛ sɔn bisi basa ma i k'a dɔn k'i ka t'i mago la sabula ko o maa tɛ a ko min ye nka ni ko kɔni hawujara n'a ma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn aa bolo ma a bɛ da tigi kɔrɔ dɛ o de kama sɛgɛsɛgɛli baaraw bolo dara ko ja minisiri min yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye bereyima kamena ye wa ko ale de yɛrɛ de y'a laɲini i k'a dɔn jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɔlɔ o tuma jaabi min nana sɔrɔ o la o de ye k'a fɔ waati min na ale bɛ wele ni ka na kɛ minisiri ye maa caman y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ commission min filɛ n'olu b'i k'a dɔn logements sociaux di a ko kurutu kurutu i k'a dɔn suliba tun jɛkuluba don o tuma an bɛ min f'i ye waasa i ka baara ka ɲɛ i k'a dɔn nin jɛkulu ci i k'a filenkolo ci k'a dakolo ci mhm. ɔ ale yɛrɛ ka jateminɛ na mhm. a ko i k'a dɔn maaw n'i y'i ta maa kuma fɛ mhm. i na ɲangata labin dɔ kan ale yɛrɛ bi jateminɛ de kɛ k'u lajɛ ka danaya kurakuraw kan k'a dɔn an bɛ mali min na ah. mali bɛ fɛ yɛlɛma ka don kow la o tuma a b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na o de filɛ nin ye ah. u ka jɛlenya kɛ Mm. maa minnu bɛ yen kabi lawale n'u y'u ka sɛbɛn don i k'a dɔn nin dɛmɛ so ATTbugu ɲinini na mm-hmm. n'u m'a sɔrɔ mm-hmm. u ka baara kɛ n'o sɛbɛnfura kɔrɔw de ye mm-hmm. waasa fantan minnu ni so in ka kan u k'a sɔrɔ nka sɛbɛnnikɛla ko mm. i k'a dɔn i mana walidusu tɛ tile bɔ k'a bin ni bɛɛ ye janko maa min degelen don kurutu kurutu la ah. a ko ninnu nana baara min kɛ i y'o dɔn de mm. ka sin ka maa o maa ka d'u ye n'o y'u nikanmaa ye ah. u y'olu bɛɛ ka sɛbɛnfura kuraw de minɛ tun ah. wa k'olu bɛɛ lajɛlen de bila lisi sanfɛlaw na O la ɲɛ. olu bɛ a jariya a majiya olu cogoya bɛ ye rɔ Awɔ. wa waasa ka ko datugu Mm. u yɛrɛ taara ba maa dɔw ma ten olu da bɛ kalakari bi Ah. ka se ka olu fana nimana dɔw salo ni olu suru a kɔnɔ ka Eh. se ka sɛbɛn bɔ ni ninnu ye k'u sigi ko Eh, foyi a ma ma ɲɛ, kɛ. a ma ɲɛ, a ma ɲɛ. sɛbɛnnikɛla ko Hali. min ye i k'a dɔn minisiri Burema Kamena Kamena. maa min ye baarabaw kɛ waati tɛmɛnenw na jamana kɔnɔ Ah. i k'a dɔn hali bi Mm. jɛlenya yɛrɛ ni jamana kanu kama mm. minisiri don nka min ye sanfɛ kalanso dɔw bɛ yen mm. a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn awa école sciences juridiques et politiques mm-hmm. n'o ye mali ka sanfɛ kalansoba ye a bɛ ka lɔgɔliden dɔw sanfɛ karamɔgɔba dɔw dɛ mm-hmm. a bɛ k'olu kalan hali bi n'a ka bi waasa olu bɛ se k'u ka diplôme doctorat ah. k'o sɔrɔ hali a minisiritɔ a b'o baara la na kanu kama ɔ n'a fɔra ko bɛ t'i yɛrɛ don bisi basa la ko jɔnni bɛ da o la o kuma sɛgɛsɛgɛli jaabi minnu kun fɔlɔ bɔra k'o ye nin jira koyi minisiri ko sa n'a ma ɲɛ danaya kun dara aw komisiyɔn kan o kuma aw ma se ka danaya minɛ fɔ wa n ye aw ci bi n ye aw ci sini aw ta ka bɔ yan an bɛ maa wɛrɛ bila aw nɔ la ɔ min ye kuma sera jamanakuntigi ma o m'a bila dagurinda la koyi o ko aw minnu filɛ guwɛrinama la aw minnu ye minisiri ye aw bɛ danaya minɛ de kɔnɔ o kuma aw y'aw jija aw danaya da maa minnu fana kan u ka kɛ maa laadiri ye maa si kana polongoto ka i yɛrɛ kɛ maa sɛbɛ k'a sɔrɔ maa kuntan don ka n'i sen don jamana marali la min kana an jɔ a ca a ko nka ne bɛ baara to aw bolo min kan ka kɛ a y'o kɛ nka nin min kun fɔlɔ min dilen filɛ a y'a jɔ bi pupepu ka taga bɛɛ ka ji ɲɛma jɔlen na kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn info matin kɔnɔ a ka bi don bɔli la Amadu konare a fɔ minisiri ye a tɔgɔ burama kamena a fɔ a ye ko cɛ kelen bɛ yen n'a y'o weele ka bila ko in kunna a ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan modibo janka
i t'o ka nimɔrɔ di a ma nin fɔlɔ in ma ɲɛ dɛ modibo janka olu de ye a tɛ mille huit logement fɔlɔfɔlɔ ye olu de y'a baara kɛ ka hakilila i ye fantanw y'o sɔrɔ o kɛra a ko naani bɛ sara fo ka n'a kɛ ala ni so ko a ko wele o bɛ yen o kuma minisiri a lamɛn dɛ amadu konare nɛgɛ kɛrɛ fɛ
cɛ ka pe k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ ka ɲɛ tan ni fila sera bamakɔ k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye cɛ ka pe k'a ka feerefɛnw lakodɔn Karamɔgɔ a da tugura n bala cogo bɛ di tun amadu konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma tribune mali tribune mali gakura o don amadu konare maa min ye sɛbɛnni kɛ mm. a tɔgɔ ye de ko abuduramani diko diko abuduramani ko min bɛ se min na o ka t'o la tiɲɛ amadu konare min da ye marifati ye marifati Awɔ. min da ye dɔgɔtɔrɔya ye o kɛ Awɔ. min da ye kuma ye o kɛ Tiɲɛ. n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye jura ye Ɔhɔ. juraw jɔyɔrɔ min ye jamana in kɔnɔ o fana dɔnnen don Mhm. min ye juraw ka perezidanba Ɔhɔ. yusufu bacili Ɔf. Ah, yusufu bacili a bɛ ni ka kalo bɔ sa Ɔhɔ. e ko a sira a ka so wa Han. amadu konare i k'a dɔn dugalamɛkɛ bɛ munumunu sa alo la Sike. min ye ɲɛɲinini ye Ɔhɔ. ka sɛgɛsɛgɛli kɛ O ka ɲi. amadu konare i k'a dɔn sunkalo man jan bilen Mm-mm. nin diyagoya ko min n'o bɔra sedeyawo la o bɛna jamana gɛrɛndɛ Awɔ. a bɛna gɛlɛya don jamanadenw ani juraw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ o kuma ne min ye perezdan ye ni n ma wuli ka jɔ bolo da joona a ɲɛ kɛ n da yɔrɔ caya i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya min ye yusufu bacili chambre commerce perezdan mm. amadu konare a nana wuli ka jɔ fɔlɔ bolo da min ye laginɛ ye mm. o tɛ sedeyawo la ayi min ye moritani ye o tɛ sedeyawo la tiɲɛ amadu konare nin jamana ba fila ye k'olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn ayiwa min ye pɔri belebeleba de b'u bolo mm. amadu konare o ni mali bɛ se ka jɛ jɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko di taama fɔlɔ tun ye a ɲɛfɔli ka ɲɛdɔnni kɛ tiɲɛ olu nana dɔn min kɛ amadu konare a ma don a kun bɔ mm. min ye gouvernement ye lafiya bɔ dan o don sabula min ye usine hali usine minnu b'an bolo yan amadu konare i k'a dɔn usine caman kun bɛ ka jɔ sabula u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye u caman kun bɛ bɔ kɔfɛ ka na jango siman usine mhm. kalikɛri olu mago bɛ se o ma kosɛbɛ amadu konare i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye camion caman de ye mm. olu bɔra laginɛ ani muritani kosɛbɛ k'u kunda mali kan mali i k'a dɔn n'a ka minɛnw ye tiɲɛ amaduri konare kabini o ko nin kɛra i ɲɛ b'a la tile fila in na fiɲɛ bɔ dabara ka di jamanadenw ma hali yusu batili amaduri konare tuma min n'a taara nin dugu ninnu yaala i k'a dɔn k'a ye k'a fɔ sebabu ye min ye mali awɔ jagokɛlaw ye tiɲɛ a julabaw mm. o tuma min na a bɛɛ lajɛlen ka taa kɔnakiri walima muritani min ka nɔgɔn i ma amaduri konare i k'a dɔn o y'a sɔrɔ dankɔrɔba min ye n kɔrɔkɛ seyidu nantumɛ camion kɛmɛ duuru bilalen bɛ awɔ julaw ka bolo kan tari n'a ka d'u ye cogo min na ko ni damada damada tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ a an bɛ siran fɛn caman ɲɛ i k'a dɔn a kisi bi ko ma kulibali min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye awɔ CEDEAO ye n'a y'u ja min ye gɛlɛya in ɲɛ ka d'u ye cogo amadu konare i k'a dɔn bɔda kura sɔrɔla bɔda kura sɔrɔla ko hali ni nin gɛlɛya in yɛrɛ banna e ko nin tɛna taamasiyɛn kura di Mali ma ani awɔ muritani walima ani laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa sabula nin bɔda kura minnu filɛ amadu konare a nɔgɔyali a taama siraw i k'a dɔn a n'a wulikajɔ kuraw min kɔni chambre de commerce président ye yusu batili ko n dɔgɔnin de don awɔ i ko ten n dɔgɔnin de don awɔ ba a kɔrɔkɛ a kɔrɔkɛ kɔrɔba han o de ye haji batili haji batili i k'a dɔn ani isaka ɲangadu i y'a mɛn ne ni olu de tun bɛ gɛrɛn kelen na ɛɛ jaa aw cɛ ka jan yɛrɛ o tuma min i k'a dɔn jaliden bɛ bɔ segu nakariya minɛn bɛ n bolo nakariden ɛ ala Ah. ka kelen tɛ ka foyi ɲɛ sɔrɔ bitigi jɔ ka da la n bɛ tɛ wuli a dun bɛ fɔ bamakɔ ka di e nana ɲɛ ma sɔrɔ ko la fɔ ɲɛ de ka di o y'a sɔrɔ yusu batili fitinin ni ala a bɔra kalanyɔrɔ la ka na nka a bɛ fɔ a ye sirili kɛ da la yan ka sabara siri a bɛ kuma de kɛ da la yen mugan mugan bitigi da la kana taa yɔrɔ jan dɛ ni dumuni kɛ waati sera mm. i bɛ don an bɛ dumuni kɛ pa pa pa ɛ dumuni kɛ waati se o se u b'a fɔ daba yusu wele dɛ ɛ ko cɛnin taara o O b'a sɔrɔ a taara ne bɛ taa yaala k'a ɲini su kɔnɔ ka gɔngɔli tora a kunna cɛnin a kisi yɔrɔ kelen min ye ta ko min k'a yaala kɛ o kuma don tɛ wele don na kabini o don anw y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ fɛn dɔ ye ɛ a kunkolo ka gɛlɛn dɛ o kuma jaa bila ko tɛ o à dix-sept ans il a déclaré son premier milliard f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn o y'a sɔrɔ bolo tu bɛ taa sɔrɔ gonfreville i b'a dɔn dɛ a ɲɛ min da ka bɔ ayiwa mali tribune kɔnɔ o don gakura karamɔgɔ daba tunkara i ka danganaya kɔnɔ n'an tɛgɛ don kokura sud hebdo olu fana kumana min ye kibaruya u y'a salo ka bɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ jabala la sabula min ye i k'a dɔn tazun kɔrɔ kibaruya hakika y'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa waasa jigi ka sigi jamanadenw ye o bɛ dulonnen don i k'a dɔn jamana faamaw bɛ kɛwale min kɛ kabi jamanakuntigi asimi goyita a y'a bolo kɔrɔta dannaya yɛrɛ minɛ kɔnɔ min na kɛ jamana faama ye aa a ye layidu dɔ ta min ma deli ka kɛ mali la o ye musaka i k'a dɔn warikɛsu min bɛ bila jamana faama tɔgɔ la ale kɔni n'a ta kɛ i k'a dɔn mɛnjakɛla ye koyi ale n'a ta kɛ ka hinɛ ka jamana ta kɔrɔn fo a tilebin ba ni kɛɲɛka degun bɛ maa minnu ye ni se t'u ye u bɛ sɛnɛ kɛ u b'u ci kɛ u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nka garisɛgɛw ma sabati u ka se ka fɛnba sɔrɔ u yɛrɛ ye hali da la dumuni donni o ka gɛlɛ o tuma ale na dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin u ma aa kuma in fɔra don min maa caman ko nin ye tɔgɔɲinikan ye ɔ nka b'a dɔn awa asimi sigili ka bila bi la aa siga bɔra a la baara ninnu b'a la ka kɛ jamana lakananbaliya bɛ yɔrɔ o lakananbaliya tɛ jamana marabolo foyi tɛ i k'a dɔn dɛmɛ in ma lase yɔrɔ min na wa hali bi n'a ka bi a baaraw bɛ sen na min ye an kɔrɔ u kɛlen kɔ ka mali sɛrikili fanda bada bɛɛ lajɛrɛlen salo aa u na n'u n'u fosi bamakɔ yan nɔ min ye gwa kɛmɛ wɔɔrɔ i k'a dɔn ka olu ta aa min ye karamɔgɔ daba tunkara balo ni ka n'a larawe u ni ɲɔgɔn cɛ balo minnu bɛ tali kɛ malo tɔni bi saba i k'a dɔn ɲɔ tɔni bi saba ee min ye sukoro tɔni tan ani duuru ka fara i k'a dɔn tulu luturu ba tan ani fila i k'a dɔn k'a ta ni k'a larawe min ye bamakɔ yan nɔ komini wo komini gwa kɛmɛ ta i k'a dɔn o ye gwa kɛmɛ wɔɔrɔ ni k'a di u ma u bɛɛ lajɛlen ka u ni lahinɛ ni a ye sɛbɛnnikɛla ko a tilara maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ɲɛkisɛni kan jateminɛw ka kɛ aw minnu ye mara ɲɛmaaw ye jɔnw bɛ mara kɔnɔ bi n'u ka gɛlɛya fanga de ka bon kosɛbɛ a y'olu sugandi balimaya ko t'a la teriya kɛrɛfɛ tɛ a kana n'u ye jamanakuntigi de y'a fɔ mm. ko maa minnu bɛ yen ni dɛsɛbaatɔw don a ka lase u ma mm-hmm. o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kolonɛli asa bajalo ture mm. ale ni a ka cɛdenw mm. ni o dɔ i k'a dɔn dɛɛfɛmu min bɛ i k'a dɔn kuluba mm. ani i k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ka chef de cabinet mm. u nana ka na nin laraweli k'a kɛ jɛlenya kan mm-hmm. bɛɛ lajɛrɛlen ɲɛ wale ɲɛna minnu n'a ka kan k'a di u ma Aa maa minnu bɛ yen n'a dir'u ma ɲɛji ma kɔtigɛ kɛnɛ kan olu ko i k'a dɔn awa ni kun fɔ olu bɛ nin sɔrɔ i k'a dɔn ko olu tun tɛ da la nka olu ye nin min sɔrɔ hmm. jɔn ko ala olu dara la k'a fɔ ni an ka jamana sɔnna hmm. k'a fɔ an ka kow kɛ jɛlenya kan ka hmm. ɲɔgɔn dɛmɛ i n'a fɔ o ye tabiya ye a bɛ se ka kɛ nka min ye k'a dɔn dugawu de dɔrɔn de bɛ olu bolo ka ɲɛsin jamana faama ɲini furancɛrɔ fanga maa ɲɛmaw ma ɛlɛn ni min ye jamana in yɛrɛ ta fanga bɛ bɔ fan o fan a ka di u ma an ka se an yɛrɛ kɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bolo ko fɔta n'a fɔ jamana in ma ala k'an kisi olu ka payi ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Sud Hebdo kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konarɛ ne fɛn mana caya kaban a ɲuman n'a juguman tɛ dɔn te min ɲɔgɔn tɛ tew la n t'o f'i ye César don i ka kan ka premier min kasanin bɛ min na ta wa Kasanin fana i b'a fɔ fɛn dɔ ma ko jasmin wa o de kasanin bɛ yan o t'a la nin de foyi ma far'a kan fɛn ma bɔ a la a bɛ sɔrɔ min César Amadu Konarɛ wala maa bɛ maa ɲini ko Mali fan bɛɛ o tuma an b'a ɲini cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
kɛ u y'a ye k'a fɔ min min t'i jɔ i k'a dɔn a wa gwa kɛmɛ a n'a kunkanfɛ aa i k'a dɔn tiɲɛni donna olu kun bagan bɛ taa fɔ bagan kɛmɛ yirika la minnu jenina k'u nima jeni k'u ban ta ye a ko a kɛra tiɲɛni ba ye mɔgɔw kun ɔ nka mɔgɔw yɛrɛ ɲininka mun de nana ni nin sababu ye i k'a dɔn a wa jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la a yera k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ baaraw kɛ tasuma la dɔw bɛ tobili kɛ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ tila ka na sununkunnin dɔw ɲaman dɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ tasuma bila u la nanga nin yɔrɔnin jeni nka ta mana bila olu bɛ sin k'u kɔ don ten fiɲɛ de bɛ don ta cɛ ma a bɛ yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ minɛ wa de bɛ taa bugubugubugu a ko o kɔfɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye aw sigaratiminnaw ye aw bɛ e y'a bila min ye sigaratiminnaw olu de bɛ sin ka sigarati mɛgo tɔnin fili ka b'u bolo hali u t'u sen kɛ k'a tereke a ko a bɛ bin yɔrɔ min na ah. a bɛ tasuma min wuli e ka mago t'a la e taara n'i yɛrɛ mhm. nka e bɛna maa caman kasara o y'o sababu ye mhm. ɔ min ye minisiri minnu yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan olu y'o bilasiraliw kɛ mhm. k'a dɔn k'a fɔ hali minnu mana tobili kɛ n'u tilara tobili la ka ban u ka tasuma ninnu faga a tɛ foyi tiɲɛ i k'a dɔn ni jigisigi ani lakana tɛ nka ka tasuma to a yɛrɛ ma ten fiɲɛ bɛ don a la janko an ka jamana yɛrɛ siradaw bɛɛ lajɛlen falen don taji feere yɔrɔw a n'a ɲɔgɔnnaw la o tuma ko aw de b'an kisi nin ɲɔgɔnna kasaraw ma sɛbɛnnikɛla ko sanko nin ɲɔgɔnna kelen kɛra min tiɲɛni fanga bonyana ɔ maa caman bɛ a kɛnɛ kan ye minnu kɔni bɛ ɲɛji la k'a sabu kɛ tiɲɛni hakɛ min donna u kun hali siyɔrɔ ɲuman yɔrɔnin jeninen i k'a dɔn a tɛ olu bolo bilen kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin na a ka bidon bɔli la Amadu Konarɛ ne n bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada o don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Hashi Sise Sise Amadu Konarɛ i k'a dɔn ŋana ma man di fo ko bilen don tiɲɛ ŋana dɔ taar'i da min ye Sɛki Sala Sakɔ o don Sɛsa la sa n'a to a fɔra ni ne ma fili si maa min ɛ bɔ aw hakilila moti ka don joliba a se olu de nana n'a ye n ɲini ka joli b'a la sɛsala sa a dayana aa sɛsala sa nin ye dulatana duman ye sabula san mi susan dise i k'a dɔn a wa kubi di mali fili aa ala de trois trois minutes trois buts hɔn ɛ ni a don an ma an ma surɔfana dun du min fa bila man ka ye ɛ n ko a don
miniti saba bi saba ne ni ala de kira trois minutes trois buts ka bi fila ci celu la lawu Ka u ka tila ka penalty 1 sɔrɔ aa baara banna a k'o fana ci kelu la law minutes 3 kɔnɔ 3 minutes 3 minutes 3 buts stade bilara kawo la ɛ ɛ kaw tɛ wa ɛɛ Amadou Konare aa ko ko ko dugu jɛra ka kinitɔ bɔnni to tataw kɔnɔ aa Amadou Konare ɛɛ si ma mémoire est très bonne awɔ a don sori kuruma kuruma de tun bɛ joliba ka jɔ ee u y'a ɲɛ n kɔrɔkɛ Modibo Dix aa Modibo Dix de tun b'an kɔfɛ Seku Kɔnɛ Jofolo ani adu kantew ani Kaw Dukurew hakili t'a bɛɛ la olu fara ka jouer Stade fɛ Amadu Konare joliba a don min ye Poker ye Umaru Diko ani Elias Umaru Diko Cheikh Sala Sako yɛrɛ Sadia Sisew sise Ils étaient alignés brɛɛ brɛɛ brɛɛ ninnu alignélen tun don Joliba la ɛɛ don hakili tɛ joueur bɛɛ la donw tɛmɛna 79 aa a don n ye terrain suɲɛ ka don haa ayi Bɛlɛda tun tɛ fɔ ɛɛ ayi ayi an tun tɛ wariba o ayi ko ko i yɛrɛ ye ko kolo ye e n ye ko caman kɛ koyi haa an bɛ sɔrɔ kelen na kogo bɛ taa ɛɛ a bɛ yɛlɛ fɔ stade fɛn sanfɛ Ah. ɛɛ, Sugunikura kuluba ninnu sanfɛ ka ballon filɛ 90 minutes tan ɛɛ solution t'a la A donna Cheikh Sala don a y'aw mago sa koyi n'a ye c'est-à-dire que a ye yɛlɛma dɔ kɛ hali bi hakili bɛ premier bi doncogo la hali bi balɔntannaw tun bɛ mali la o tun o tun ye mali tun ye mali ye o de walahi amadu Konare a dɔn cɛkɔrɔba taar'i da o kɛra a ye ayiwa Joliba kunkolo kɔrɔta a ye équipe nationale a ye waati jan k'o fana na i k'a dɔn a ma min kɔni ye sɛbɛnnikɛla n'o ye le matin ye mm. a y'a jira k'a fɔ ayiwa Cheikh Sala Sako dimanche tɛmɛnen i k'a dɔn a ntanyana o kɛra ɔ ntɛnɛndon janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra mm. min kɔni ye wulikajɔw ye Amadu Konare i k'a dɔn n'o ye farikoloɲɛnajɛkɛlaw ye mm. maakɔrɔba maakɔrɔba minnu bɛ yen a mm-hmm. caman kɔni yera kɛnɛ kan ka taa bilasira Cheikh Sala Sako i k'a dɔn a ye don dɔ naja i k'a dɔn a yɛrɛ kun kɔrɔla sa sabula min kɔni farikolo ye kun tɛ sɔn bilen Amadu Konare i k'a dɔn nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ layi e ko waati a ma dafa de wa kosɛbɛ kosɛbɛ waati sera an bɛ dugawu don kɛ badabada